Moni ndine Jack tsono ndinapanga post kufotokoza kuti ma scientist kapena nditi ma astronomers apeza mwala wina wake odabwitsa umene akuukayikira kuti umazungulira kapena nditi ukuzungulira mlengalenga tsono ndiyambe nkufotokoza solar system eti solar system ndi mmene alili ma planet athu amene amazungulira dzuwa eti system yonseyo kuti dzuwa pakati mapulaneti nkumazungulira mapulanetiwo ali ndi mwezi umazungulira pulanetiyo pena mapulaneti ena ali ndi miyezi yoposa umodzi miyezi ingapo imakhala kuti ikuzungulira chani pulaneti yawoyo koma zonsezi zimakazungulira dzuwa imeneyoyo ndi solar system yathu eti mmene mapulaneti athu ali tsono mwala umene wapezekawo kaya ndi mwala, ena akuti mwina ndi kometi koma ena akuchikayikira kuti chinthuchi ndi chani eti, chikuoneka ngati mwala komanso pena sichikuoneka ngati mwala eti, achipatsa dzina, dzina lake ndi 3I Atlas, 3I kutanthauza kuti Ndi chinthu chachitatu kupezeka chotero, china chinapezeka mu 2017, china chinapezeka mu 2019, koma zinazo zinali zing'onozing'ono nde akuwatcha kuti ma interstellar objects. Interstellar kutanthauza kunena kuti zikuchokera kutali kunja kwa solar system yathuyi, eti solar system yathu zikuzungulira dzuwa koma n'zochokera kwina osati mkatikati mwa solar system yathu mozungulira dzuwamu ayi. Chachoka ku nyenyezi ina kulowa mu nyenyezi yathuyi, nyenyezi yake kukhala dzuwa. Nde ichi akuchitchula kuti 3I chifukwa ndi namba 3 chotero eti. Nde ndizonena kuti kuli zipangizo eti. zopambana kwambiri za sayansi, zimatelesikopu zimene amagwiritsa ntchito, amakhalira kuyang'ana mlengalenga, china chilichonse chomwe chikudutsa m'mwamba amachitani, amachiona. Interstellar objects omwe anawaona oyambawo, kaya nditi ndi zimiyala zomwe zinaoneka poyambirirazo, choyamba chinapezeka mu 2017 amachitchula kuti Oumuamua kapena pamene chachiwiri chinapezeka mu 2019 amachitchula kunena kuti chi Borisov, koma nzonena kuti anaziona ndi anaziyang'anitsitsa kuti ndi zichani zachokera kuti ndipo zikufuna chani eti nde zinazungulira zungulira nkupeza kuti zatani zapita zasowa kaya zinatuluka zinalowa mu solar system yathu kenako zinatulukanso komwe zinapita sikudziwika penano pamene akuganiza kuti mmwambamu muli infinite eti interstellar ngati kuli kutuluka mu solar system ndiye kuti mlengalengamo ndi mwamuyaya mwina mwake moti mopanda mathero mwina zikuchokeranso kunena kuti olo zitachera zitavuta chotani anthu sangazafikeko ndi kutali kwambiri ndiye ma telescope amene anagwira ntchito kujambula n'kuchita identify zinthuzi amatchedwa ma Atlas telescope, ina ili ku Chile pamene zina zili ku South Africa eti ndi malo ndithu ochita kumanga kuli zipangizo zikuluzikulu zamphamvu kwambiri zoti zimayang'ana n'kumajambula mlengalenga nde chimene chinali ku Chile chinachita pickup kuti, Ah, pali object inayake ikuyenda, ikuzungulira zungulira modabwitsa. Siikuzungulira mmene amazungulirira mapulaneti, olonso siikuyendanso mmene amayendera macomet, macomet, miyala imakhala mlengalengayi. Sizimagwirizana ayi, ndiye amadabwa kuti ndi chani. Ndiye chi machine chinachita pickup nkupereka report. Ndiye report inatumizidwa mmalo enanso ambirimbiri osiyanasiyana amene ali ndi ma telescope amene amajambula mmwamba anapeza kuti nawonso anayamba kuchita observe kuti ndi chani onse nkupezeka kuti ma telescope awo anali akuona akujambula koma mwina samatulutsa report imeneyoyo pamene anachita observe kuti chinayamba kuonekera mu June nde akhala akuchiyang'anitsitsa nde ati vuto lake ndonena kuti chinthuchi chikumathamanga kwambiri komanso shape yake ndi yodabwitsa, komanso chikuoneka kuti ndi chowala mkati. And ukanakhala mwala chabe, sibwenzi ukuwala mkati. Ndiye mpamene akudabwa kuti chinthuchi ndi chani. Kapena ndi chi spaceship cha ma aliens chikudzachita observe, chikuyang'ana solar system yathuyi kuti kuchita study zina zake, eti. Ndiye akuti ndi chachikulu 12 to 20 km in diameter. Chikuthamanga kwambiri ndipo speed yake akuti ndi 60 km per second. Eti ndiye you can imagine kuti mathamangidwe ake amenewo komanso mene chikumatembenukira modabwitsa ati ngati si mwala iyayi. Nchona akuchikayikira kuti ungakhaledi mwala mpakana pali timu ya ma scientists ndi ma astronomers amene akukhala kumachichita study kuti aonesetse kuti kodi chinthuchi ndi chani koma pakali pano chili kutali kwambiri eti ndi earth chili about 240 million kilometers away from earth nde sakukhulupirira kuti chiyandikira kuno chifukwa akuti planet yoyamba yomwe chitayandikane nayo kwambiri ndi mars kenako chikakhala ngati chayandikira kumene kuli dzuwa eti nde sakudziwa kunena kuti ndi chani kapena chikufuna chani kufupi ndi dzuwako ati chikafika pafupi ndi dzuwa pa 29 mpaka pa 30 October malinga ndi mmene chikuyendera ndi mmene chikuthamangira amene walimbikira kunena kuti chinthuchi si mwala chabe ndi scientist wa ku Harvard akuti dzina lake Avi Loeb eti akulimbikira kunena kuti no mmene wachichitira study mmene chikuwalira mkati mmene chikusunthira mmene chikutembenukira singakhale mwala chabe it's almost like chili programmed pali program ina yake nde akukhulupirira kuti ndi technology ya ma aliens koma pakali pano mbali yomwe ikuyendayo olo chikakafika mbali ya dzuwayo akuona ngati chikapitirira chikapita kutali mpakana chitulukaso mu solar system kuti mwina sichibweleraso iyoyo ndi hope chabe koma akuchiyang'anitsitsa ndipo akuchifufuza kuti kodi chinthuchi chikufuna chani ndipo bola chikapita mbali ya dzuwayo chisakabisike ndi dzuwa chifukwa afuna kunena kuti adzichiona nthawi zonse kuti chikupanga chani. Imeneyo nde update ya chinthu chomwe chikuzungulira mlengalenga, palibe amene akuchidziwa kuti ndi chani koma mayendedwe ake akayikitsa anthu kwambiri. Zikomo kwambiri.